osayiwalanso akubanja kwake ndinso maswahaba anthu aja amene adamuona mtumiki wathu muhammadi ali moyo ndipo adakhulupirira naulandira uthenga umene udafika ndi mtumiki wathu ameneyu sallallahu alaihi wasallam komanso to maswahaba amenewa pa nthawi imene adamwalira amamwaliratu ali ndi imani mwa allahu tabaraka wataala choncho chisomo cha allahu tabaraka wataala chapaderadera nacho chiwapeze maswahaba amenewo chifukwa chakuulandira uthenga wa allah kudzera mwa mtumiki wathu muhammadi komanso napilira kufikira mpaka na nthawi yomwalira iwo kukhalabe kuti ali ndi Iman mwa Allahu tabaraka wa ta'âlâ. Chonsecho, adaliponso ena amene anapatsidwa mwayi omuona Mtumiki wathu Muhammad sallallâhu alaihi wa sallam ali moyo ndipo adamva kuitanira kumene Mtumiki wathu Muhammad amakhala akuitana uthenga wake omwe kuitana kwa Allahu tabaraka wa ta'âlâ kuti anthu amudziwe Allah oyenera kupembedzedwa mwa choonadi koma kagulu kena ka iwo kamakhala ndithu kakulimbana ndi Mtumiki wathu Muhammad potsutsa uthenga umene iye amanka akupereka, gulu la achina Abu Jahli. Choncho ife sitikuwafunira zabwino amenewo, koma tikuwafunira zabwino anthu okhawo amene adamuona Mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallama nawukhulupirira uthenga umene iye amanka akufalitsa namayitanira. Komanso pa nthawi imene amamwalira anthu amene adawuvomera uthenga umenewu adamwaliranso ali ndi Iman mwa Allah Tabaraka wa Ta'ala. Choncho chisomo chochokera kwa Allahu Tabaraka wa Ta'ala nacho chiwapeze maswahaba amenewo. Abale anga, pambuyo pomutamanda Allahu Tabaraka wa Ta'ala ndinso kufunira zabwino mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dziwani kuti ndithu lero lino pamene allahu tabaraka wataala watipasaso nthawi yotha kukumbutsana komanso napitiriza pa nkhani yokhuzana ndi zomwe allahu tabaraka wataala amayang'ana mwa ife ngati zolongedwa zake mbuyomu tinakumbutsanapo zina mwa zomwe zili zofunikira kwambiri kuti munthu ngati cholengedwa cha allah tabaraka wataala azikhala akudziwa kuti zinthu ziwiri zimenezo ndi zomwe Allah amayang'ana, ndipo tinazitchula kunena kuti zilipo zokwanira ziwiri, Allah amayang'ana zomwe zili mu mtima ndinso ntchito zathu zimene ife tikuchita nthawi ndi nthawi. Choncho lero tikunka tikupitiliza pa kukumbutsana pathu makamakatu tikuyamba ndi kulankhula kwa Allahu tabaraka wa taala kumene iye Allah tabaraka wa taala akulankhula zokhudzana ndi mtima kunena kuti kad aflaha man zakkaha kuti ndithu wapambana munthu amene waweresa mtima wakad khaba man dasaha komanso waluza watayika munthu amene waudesa mtima kusonyeza kunena kuti malo amene allah tabaraka wataala amayang'ana aja omwe akutchedwa kuti mtima wapambana munthu amene angawuyeretse mtima umenewu poyibweretsa takwa kumuopa allah nkuikhazikitsa mu mtima mmenemu munthu woteroyo wapambana ndipo waluza munthu amene angaudese mtima umenewo pobweretsa zomwe allahu tabaraka wataala amadana nazo monga ngati mmene ibnu lqayim rahimahullahu taala rahmatan wasia anazilongosolera zinthu zomwe zikutchedwa kuti mauve omwe amapezeka mu mtima mauve oti kungoti apezeka mu mtima mmenemo ndiye kuti mtima umenewu ndi wodedwa ndi allahu tabaraka wataala ndipo mwachidule kwambiri Ibnul Qayyim adalongosola kunena kuti choyambirira ndi najasatu shiriki, uve wa shiriki, kumphatikiza Allah tabaraka wa taala ndi zinthu zina. Ndipo cha nambala 2 adalongosola kunena kuti wa najasatu libid'a, ndinso uve wa bid'a, kuchita kapena kuti kuyambisa chinthu chomwe sichili m'malamulo a Allahu tabaraka wa taala ndi mtumiki wache. Kumuona kukhala ngati kuti mwina Mtumiki adapanga chinyengo, uthenga wina adasiya umene adapatsidwa ndi Allah kuti aufalitse kwa ife, ndiye ife tikuona kuti mwina Mtumiki ameneyo uthenga umenewo sanaufikitse kwa ife, ndiye ife tikuchiyambitsa chinthu chimenecho nachikhazikitsa mu dini imeneyi, kumuona kuti Mtumiki anapanga chinyengo. cha namba 3 ibnul qayim analongosola kunena kuti wa najasatu limasiya ndinso uve wa machimo choncho zinthu zitatu zimenezi kungoti zapezeka mu mtima mwa munthu munthu ameneyo kapena mtima umenewo ukupezeka mu gulu loti wakhadi khaba man dasaha ndithu waluza watayika munthu amene waudesa mtima umenewo choncho wina aliyense tikuyenera kukhala anthu oyeresa malo amenewa omwe Allah amayang'ana nthawi zonse kubweretsa takwa nayikhazikitsa mmenemu ndipo tikudziwa kale kuti ndithu mtima umenewu ndi mfumu ya ziwalo zonse zomwe zikupezeka pa thupi la munthu Choncho, monga mmene tikudziwa kuti mfumu ikakhala kuti ndi yabwino, ndiye kuti nawo otsatira onse amaudindo apansi amakhalanso kuti ndi abwino. Kamba kuti zonse zimene azilamula mfumu ikamba kuti ndi yabwino, ndiye kutinso otsatira ake akhalanso abwino. Kulongosoka kwa mfumu kumakhalanso kulongosokanso kwa ulamuliro wake wa iye. komanso mfumu ikakhala ndi yoyipa ndiye kuti onse amene akutsatira pansi pakepa amakhalanso ndi oyipa chifukwa choti mfumu imeneyo ikangoti yalamula chinthu kachikhala choyipa otsatira ake amakhala kuti alibe mphamvu pokhapokha amangotsatira kamba kuti mfumu ndi imene ili ndi mphamvu ikalamula yalamula choncho mtima ndi mfumu ya thupi choncho mtima umene ukangoti walongosoka nakhala ndi wakilini ndiye kuti thupinso la munthu limakhalanso ndi labwinobwino ndi chifukwa chake timakhala tikumva anthu osiyanasiyana akumalankhula kunena kuti ujeni ndi wabwino mtima aujeni aja ndi- ndi oyipa mtima zimenezo zimangochitika chima- zimangochitika potsata maaction amene munthu akuonesa yani munthu samaona kuti kodi mumtima mmene muli zotani kungopatula allah koma munthu amaona ndi zimene munthu akuchita zimangosonyeza kuti awawawa ndi oyipa mtima izi ndikulankhula chifukwa cha hadith imene an-nu'man ibn bashir radiyallahu ta'ala anhu analankhula kuti qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam kuti ndithu mtumiki wathu muhammad analankhula kunena kuti wa inna fil jasadi mudgha kuti ndithu mthupi la munthu muli kapisi ka mnofu idha salahat salaha aljasadu kulluhu kapisi ka mnofu kameneko koti kakakhala kuti ndi kabwino kayeretsedwa ndiye kuti thupi lonse la munthu limakhala kutinso ndi labwinobwino wa idha fasadat fasada aljasadu kulluhu ndipo kapisi ka mnofu kameneko kakayipa kuti kadetsedwa ndiye kuti thupi lonse la munthu limakhala kuti ndi lakuda loyipa Kodi mukukadziwa kapisi ka mnofu kameneko kamene mtumiki wathu akulongosola choncho? Kuti kapisi kameneko kakakhala ndi kabwino kayeretsedwa, thupi la munthu limakhala labwinobwinonso. Kakhalanso kuti kadetsedwa, thupi la munthu limakhalanso kuti loyipa. Mukukadziwa? Kapisi kameneko ndi kamene tsopano mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam adakalongosola kunena kuti ala wahiya alqalb kuti imvani ndipo dziwani kuti kapisi kameneko ndi mtima yani mtima umene umakhala umakhala ukusintha-sintha nthawi ndi nthawi umasintha pano ukhala munyengo ina after 2 hours ukhalanso munyengo ina basi umangosintha-sintha monga ngati mmene shairu analongosola zokhuzana za kusintha-sintha kwa mtima umenewu analankhula kunena kuti qad summiya alqalbu qalban min taqallubihi fahdhar ala alqalbi min qalbin watahwili Uyu shaair amalongosola kunena kuti, Mtima udatchedwa kuti mtima chifukwa cha kusinthasintha kwake, choncho iwe chenjera ndi kusinthasintha kwa mtima umenewu. Subhaanallah! Shaair amene akutiuza mawu amenewo chifukwa choti ndi mmene lero lino anthu ambiri tilili. Lero zikumatheka lero lino ena timuthandiza munthu wosauka, Mawanso chimodzimodzinso tizikhala tikumamuthandiza mowilikiza koma siku limodzi kungoti tayambana naye timadzalankhula mau osakhala bwino mau owononga swadaka imene ife timakhala tikumuchitira munthu ameneyi mau owononga zabwino zimene ife takhala tikumuchitira munthu ameneyi ndipo timadzalankhula kunena kuti koditu inu ngati mukuoneka bwino kamba ka ine inuyo ndinu ayani popanda ine ndakhala ndikukuthandiza mu zinthu zambirimbiri ndiye lero ndikulira mtima koma kuti kuononga ntchito imene ife takhala tikuchita ndiye kuti nthawi imene tsopano mtima wasintha kamba kuti poyamba munthu umamuthandiza chifukwa chosata chilamulo cha allah kuti ngati ndingamuthandize munthu wosowa ndiye kuti allah andipasa thawabu koma kamba koti tsopano mwasemphana maganizo ndi munthu ameneyo tsopano kumakhala ngati tsopano kumukumba kuonera kuti kodi ndi iwe ndiwe ndani pa pamaso pa ine zosakhala bwino zimathekanso nthawi zina munthu amatha kuyima namapemphera mwina ndi sunna kaya mwina tahiyatul masjid kulowa muzikiti ndipemphere maraka awiri wapeza mmene muli anthu ena munthu naye pasopano kukongolesa kupemphera swala imene maraka awiri amenewa naye watalikisa eti asakufuna china chilichonse kungofuna kuti basi anthu awaone zomwe zili zosakhala bwino zimathekanso nthawi zina munthu kulankhula ulaliki lero alankhula ulaliki umenewu pamalo ena nakhala kuti ulaliki umenewu ndi wabwinobwino niya ili yoti ndi yofuna malipiro kwa allah kumusangalatsa allah tabaraka wataala ulaliki omwewo kupita nawo ma- malo ena kuitana kuti ayi ayi ujeni bwerani kwakuti muzatipase bayani mutu wako omwewo pamene